ukapeza lero ukaoda katundu ukava mtengo wina mawa ukava mtengo wina ndizo zimene zikusonyeza kuti bizinesi siku la tsiku koma malawi wavuta uku chikuvuta ndi chani mukuona kwanu kuti tikuvutika chikupangisa kuti zinthu zikuvuta ndi chani boma lathu silili mwa boma lolongosoka yayi pakuoneka kuti taona kuti panopo olo kuti munthu upange chinthu chikhala chokanika kusiyana mwina ndi mbuyo mwathu mmene zinthu zimakhalira koma panopo ndi zinthu zikhala zokanika kuti zikhale zokhazikika bwinobwino panopo mabizinesi sakuyenda olo m'manyumba kuti muziona anthu sakukhalanso ngati muno m'mabanja chakuti kapena mwina banja langa mwakuti zikhala zinthu zosokonekera pano zikhala zinthu zolongosoka zoti kapena nyumba kapena mwakuti pachani pachani pano zinthu zavuta basi pachitike motani inu mukuona kwanu kuona kwa ifeyo akuoneka kuti zimene zilipo zizipite tione zina
zitizo zimene zimene zilipo pa mpandopo oho ndathokoza tu bwana takhautira choka limene nde kuti tikhamuna timaona kutionera mwina zina zikabwera tizayesa kumuna kutiona kuti ah, mwina zasinthako zinazo kusiyana ndi zimene zili panozi pa zimene zili panozi zikutizunza zikutionesa moyo wina wake olo pano ndi mwana wang'ono yemwe akumakauza kuti bambo anga simene amabwerera pa nyumba Kuti zinthu zatani zavuta. amabwera motani kalero Kalelo amatha kumabwera munthu mmodzi una kuti abantu kupita panyumba munthu amayi olo ana kumachita zokuti bambo anga abwera. Koma pano mwanayo kuti akwanike kumachitanso kumwina kulaka kumenya kumene. Choncho zimene pano zinthu zili. Oti machumba omwe kupita muna kuti kapena

olo boma lomwelo kuti mwina mukaona olo mumsikamu anthu akuchita mwangolembana okhaokha kuti "Ah, mwina kwati kuli ndi ngongole awo mwakuti olo ndi uno usafikira wina kuti mwina mwakenso nawo apa atengepo gawo zikhala zokanika zokhazokha kodi nda ife tingapange bwanji anthu olo kulembana zo- olo zibwere zinthu mumsikamu okhaokha ngosankhana kodi ife si anthuso
Muna muna muna simunalembesa osati simunalembesa.
sikulembesa iyayi kulembesa kwake ndi mmene kwakhotera kuti anthu akumakhala osankhana mwangolembana mwangolozana uyo uyo talembeni awo talembeni tonse ndi amalawi tonse ndi boma limodzi lino koma anthu kusankhanaku zimenezi kumachitika chifukwa chani olo ukakhala mapasiwo kudula phasi apa ifenso tikudula awonso akudula koma zobwerazo ife sizikutifikira zimafikira awo temepo tinene kuti zinthu zikuyenda bwino

Pano pa moyo suli bwino. Mmene zimayendera kale kale muja ndi panopa zikuoneka kuti zasiyana kwambiri. Pano pa kupeza ndalama kumakhala kovuta kwambiri. Olo timatha kugwira ntchito ngati choncho mwina kuti tipeze ma customer ndi zimakhala zovuta. Eh. chimenechi mumagulitsa ndalama zingati Iyi timagulisa 3000 kwayo. Komano panopa ndikuvuta kwa zinthu anthu amapempha olo 15 olo mwangoti sinanga nawo chindira malipo. Zimene zimakhala zovuta. Chikuvuta ndi chani mukuona pano? apa ndikuona ngati kuti chimene chikuvuta mwina kapezedwe ka ndalama panopa ndalama imene ikuyendeseredwa ngati mwina ngati zabomazi sizikutilongosoka bwinobwino Zabomazi zikukhudza bwanji. ndikuona kuti kusowa kwa ndalama kwambiri mwina factor yayikulu ndinganene kuti ndi boma mwina kayendesedwe ka boma kamene kakupangisa kuti ndalama zikhale zikuvutira boma Eh, Tathokoza tu bwana. Musachoke ndi maukhosi. ayi apa sitinachoke ndi maukhosi komano

Ai, izi sizikuyenda bwino ndalama imati ikalowa kuti ituluke zikukanika kuyesera munthu palibe chimene chikutheka mumadya mpamba eh?
zikuvuta nchani no mpamba sikumadya koma timapangidwa fosi kudya mpamba chifukwa choti ndalama tikayilowese sikutuluka poti daily tikabwera mmamawa timapeza chinthu chadula ubwera mmamawa lese ngati thumba la mchere ndaligula dzana ndaligula pa 20000 lero mmamawa ubwera ukagula thumba la mchere ndalipeza lili pa 25000 Customer dzulo dzana wakweza mtengo wa- wauchosa pamene unalipo pa 600 lero kuzamuza pa 700 within a week wakweza kawiri kodi customer abweraso akutenga ngati ndiwe munthu wakubatu then zikutivuta kwambiri Kwaka- lero sungati lero mtengo wina mawa mtengo wina kusonyeza kuti sizili settled yani tungosintha-sintha mitu- mi- mitengo akabwera wina wina wina wina aliyense pangopanga aliyese kupanga zake zimene akufuna te mulungu wawo amene akuchifuna nchani tilozi chalandani Eyi, ineyo pamene pano nde kuyankhula kukundisowa mukuona kwanu Eh, kuyankhula ndekukutikuda kusowa chifukwa choti zonse zikupangisa ndikukuti kwa fyuwelo kuja chifukwa within ka period aka kamene fyuwelo wasowawo nde zinthu zadula koopsa wonse amene zinalipo yankho panopa every week tikukweza chifukwa cha kudula kwa fuel uja koma kumtundako kulibe kumtundako kangakhale kwakupepetsedwa olo panopa sizikuenda oti pano sizikuenda mu town muno business kungopanga chifukwa tinazolowera sitingathe kukhala pakhomo koma tinazolowera koma mumati mwaitenga ndalama ija kuonjezera kapitolo ikungodula sikubwereranso ikungodula nemboyokuwanga Tathokoza mama. Zikomo kwambiri.